ọ dị mma anyị echisere na ịkwacha ekpere ahụ na njenje akwacha ekpere n'ọnụ kpọrọ anyị nkụ bata anyị echise Ee, ọ bụchi kịta na aka ị na-aba na onyonyo enyi ee, onyonyo ị na-akpọfe onyonyo kịta na I- ife anyị na-eme kịta na-abụ ife mmemme kpọ na njem alụmdi na nwunye ọ bụshị kịta na aka ị na-akpọfe onyonyo gị alụmdi na nwunye ka anyị na-ekwu okwu na ọ bụshị na-aba aba ka ọ bụ ị nọ n'ime di okwu di na nwunye ka anyị na-ekwu n'elu biro na bifo oge unu biro na ọrụ ọdịberu ka eketa ya bụ ife anyị na-ekwu keta ee ife naanị bụ onwe ife nye ka ajụ nwere m ee ọ bụchi ee nwunye bịa na-esi ee ka unu na-ebe megbame ife kpọ na ịzụ afịa ya bụ ife ndị bekee kpọ na business unu na-eme na ememe na ememe ee ọ bụchi nwunye bụ onye nwe afịa ka bụ ihe n'isi ihe nwe ọrụ si ka unu tinye enya ka unu na-ebe mme afịa nụ ka ọ na-agaba ka unu ofe ife unu ụmụ unu ya ka ọ bụsị nwunye inu bụ onye dịkachi ọ bụ onye na-akwa afụfụ na ozome ego ọ chọnagịrị na-afụ ego n'enya ma ọ bụsị ego nọ ma ife ka a na-eweta n'ụnụ n'ebe nsogbu dere ya dị mmemme ka obi nọ n'ụga ka ọ bụsị ụnụ n'ebe ka a na-enwe nsogbu na-ese ego
ee ụsọ na ịbụ di na nwunye bụ understanding ee ife nwunye sọ ife di sọ unu awụsa i- i- ebo e- e- awụsa enwe unu Ee, i- ije na anyị aga o ọ bụchụrụ na-azụgbame afịa bụ nwunye m bụ onye na-akwa afụfụ bụ ọ- bụ nwunye m nwere one or two behavior dị dị bana m enya uche ekwumeyi na-eso ya o, na-etiese na ekpere o because eh, ọ bụ mme- ọ bụ mme mụ na ya Eh, but eh, before mgbe anụrụgara nwunye ma make sure saa marịkmegoma ya na ebe okwu ego dị na ebe okwu imegbame ife dị ehe ịmara ife ife ndị nụ ọ- ọ- the the rest chukwu na chukwu dịka dị ya aka na because i- mmadụ dị n'iche n'iche ee ọ bụ ọsamara ọsamara abụ ofu ehe but i- ma chukwu ekenye m nwunye ụdịrị nwunye ka anyị na-ezu omenume ego ka ọ bụ na na-akwa afụfụ n'ụlọ m ụlọ m menụa ya menụrụ na ya mekwụrụ ụgwọ ishie mekwa mekwa mana afịa anyị na-azụgbame karị ka anyị na-eme na ezu omenume ego olesi ọ bụ nwere o nwere ife m ji ego ka a na-eme dị na-abaghị anya ka ọ bụ na-etufu ego ka ọ ka ọ bụ nje na-eji na-ala mmanya ka ọ bụ nje na-eji na-achọ onye ụmụ na-ebu ndị ụmụ ọzọ ọ bụ na ọ dịbụ na erenu o nwe ife ka na-eme nwunye nkọ na-ezo m ego na ebe anyị na-azụgbam afịa ee
ọ dị mma na anụgo ife okwu nikọrọ na o nwechara ndị ụmụ ndị arịkechi ya wewena iduwe na azụgbam afịa orikesiwe na-ezo m ego wachọ na kuduwe na afụ ego wenya bụ nwa ebe ọ na-ejike mee na ime ka ife dị mma ọ dị mma na bụ ihe n'idi na-eme ife ọba ezomena di ego na ịdị na-ezomena ego ọrịkachi na-ezomena ife o- oge ka obi na ọka eje ka enwe isi na onyere inwe ee onyere ndị na-enekumedie bụ ifere kechi oji ka adịrị kechi yuni dị ya keje ka anụgbu na ị na-ezomena ife so ọ ka mma ka ịdị na-ekwusa obi na-egosha ife dị na ka ọrụ obi na ọka na-aga ka ọ dị na-asọ ife nchọnọ ikwu nkwu n'oge ruo oge anyị ka ekporo ngwongwo anyị ka anyị pụọ ife ọzọ nchọnọ ikwu nkwu bụ ka ịkpazụ na-abụ nchọnọ ikwu njụ ahịa maka ọnụ ndịkom kịta na na-eti anya na ebe ndịomu ji ego wesị wenye ka arụ ọrụ n'ife naanị bụ onye ka achọ ndị sugar mummy ya bụ ndị jifu na ejifu na-ekwenye ka anụ wenye ka anụ a ndịomu je ka anụ na-abụ nwe ife na arụ wee nwee moto wee nwee ego so nchọnọ ikwu okwu maka gbasara ife ederenu shi ya bụ nweta onyenye mmadụ nweta onyenye mmadụ kịta na dịka so o ji ego bụ isi ya bụ sị chọrọ ka ịnụ a n'isi ego ọ bụ ka sị na anụ ahịa na-ezizo onwe na ọ sọ na-asọ ma ọ bụ ka sị na anụ a na-ezizo ọ ma na mma onyenye ife na anụ ahịa bụ ego eye dere ihe ka eme emezi onye derenu ma ọ sọ bịa n'ụkọ ebe ede
ngwa mbene ya afụ na sị okwu dịka ife nkwụ nyere amaidei si okwu bụ nkwudo nkwudo eke ma ebu ụzọ jiri anụrụgịrị onye nwene ego karị m na nne m bụ onyeke mmadụ na-amaghịgo sị ee ndịom nwene ego wee ji ndịkom na-eme ezuzu eke ma ejere anụrụ onye onye nwene ego karị m azụ- onyeke mmadụ mbụ na azụ na anyị erenu na ebe nshi na ụka ka enyi narụ m kụzina nyi so onyeke ya na-anụrụ nye ya na-enye ya nri ya na-azụ ụmụ ya na-eme ọsọ ife but ịnụrasị onye nwene ego karashi kenu eke mme ya ka ọ gba na ihe ọ ganesu and ịmara ife enweghị ịmara ife enweghị onyenye mmadụ na-eji ime na-eme na-eme ezuzu ehe onye di mmadụ enwe akụ ndịom na-eji na-egwu egwu na akparị na na na eme dịka sị ya dịbụ chukwuwe ekema anụ isi nwunye kenewo nnụrụ chukwu yere m aka nụ onye nwene ego ehe tinye n'ike m ke nna akpa chukwu na-adịghị ene anya ka ọ bịa ọ bịa n'uju but njere anụrụ onye nwene ego bịa nwe ife na arụ kenu amarịf ka ọ nche ilefugo ole nwere ya ya ehe kenu ife ife so na anyị ka anyị na-eji na-eme so eke ma nụrụ isi nwunye kenu bụ chukwu ihe na-eme ka si onye nka anụ nwere ego chukwu arụsa ehe ya bụsị chukwu emefu na chukwu na-arụfu n'anya ọrụ na ofu ụka ee bamarisin ma anyị na-ejikeme na na- na- na ndị adị m ure ma arụ ọrụ achọrọ m onye nwunye mmadụ na anyị na-eye nri nchọ na onye ka anyị na-eye ka anyị na-atụgbame ka ka obi unu anyị na obi unu anyị na-aga n'iru na-aga n'isu ereko ereko na ọ dị ehe so a- ọdụmadụ ndikom were jikeme chọrọ ọrụ na-arụ na onye onye jikeme ọ dịna ya mma onye onye rụọ o rie ya arụ na ya ka ya ka erigbu ya ka azụgbo onwe ehe ife chukwu mefeshi naijiria anyị dịkịta na wa- afụfụ kọshi feshi n'ike ya ejike mene ọ ka dị- ọ ka- ife ka ife ka dị ike obi nnọọ ekekwe ibi so ya ejike mee i nwefu na ife ị na-arụ tinyeghasị anya n'okwu chukwu chukwu na-enye egosi ụzọ na-enye nye ka iwu bụ chukwu na-enye ozugbo onye nye na-abịaba efuru ini ehe ka unu tụgbame iroro ka ife nye na-aga n'isu ereko na ọ dị ọdịmma ya bụ nanụ ife okwu nikọrụwa n'ọdịka ife ọ na-ekwuru ka ere ekwushi ka ọ na-adụ ndikom ọdụ bụ ndikom ndị na-achọ onye jifu na ego bụ ife nchọnụkụ mmanishi nkụ na anyị aga akwari ngwongwo anyị ka anyị na ife mmanishi nchọnụkụ nkụ dikere ekwu dị ka e si dụ m ọdụ ashị bụ onye ke mara ụba jikeme ọ dị nị blọkụ ka ị na-ebu ọ dụ ashị na eja ka ị na-ekpo ife ọbụla ị na-arụ jikeme ka ị rụọ ka ị wee nwe oge na-eso n'ihe nwere ife ọbụla na ebe onye mara dị na owere ị na-ekpo ezuzu ya ejike mee ka ị gba mbọ ọ bụ sị ee isoshi ndị moto ka ị ka na-eso ife ndị bekee kpọsị na agboro ya ejike arụ ashị ka ị na-enwe ife onye ka ị na-eti ya sị ka na ihe nwunye ya ka na onye nye mara ya aka nọrọ na-ata afụfụ so ya nwa na-ata afụfụ ya na-agaghị eme ịga ebe a na-ara mmanya i shi n'ebe a na-ara mmanya apụsa ya esi ebe a na-atụ draft ya ga-atụ eh, ife a na-akpọ eh, akawo Ọ- ife ni- ife ọjọọ ndị nụ ndị ndikom na-etinye aka anyị na-etinye aka na owo nye mmadụ iwe ọ bụsọ nye ma na-agba mbọ bụ ibe onye ke mmadụ n'ụlọ ime ịlasịfụ iteshi ya ga ebe a na-ara mmanya iteshi ya ga ebe a na-atụ akụ na-adị na agaghị eme n'owe onye ma a na-ejikeme iwe so ife anyị ka ekwu bụ so o je ka anyị ka adụ ụnụ ọdụ ya bụ ụrọ dịkịta na ka adụ ụnụ ọdụ so that ọ bụ so nwere ife ọjọọ unu na-eme ka unu wefụ aka na ife ọjọọ n'onwe urude anị o je ka eme ka ife dị n'ụnụ mma bụ na etinye aka na ife ọjọọ biko nwere m ka ịdụ ndị arụ na ụnụ ọdụ gbasara ife na anyị na-ekwu ụmụnne m na ụmụnadụ m ndị Ụkwụanị ndị onye ọbụla ekiri enyi na ebe anyị na-ekwu okwu na ọdụmadụ anyị ee, ọdụmadụ nụ bụ sị ka ịbụ onyenye kwụnbụ ụzọ dugara ndị ụmụ ndịom ọdụ ụmụ ndịom na-akwado okwu ịnụ di ya dị were anya rụ anị na e, ife ife na-eme agbarịa ọsa mmadụ na-atụ egwu ee eh, they say ndị oyibo say a wise man learns from the snake bite of his neighbor chukwu eyi ka ndị anyị obi nọ n'ala nne enyi pụsa anyị abịa esuotachi na-eshi nne na afụtachi ndị na anụ di na anụ achị nwunye na ekwụkwụ na anyị na ebe anyị na-ebi na ebe anyị na-arụ ndị di na nwunye na anyị nso so ọmụmụ mụrụ ọka ka ọka ji na ala ododo anyị na-amụ na amụ na amụ so anyị anyị mụta anyị na kwado ofụsị oke anyị anyị anyị eshifu nne bufu ka a nụrụ di ka a nụrụ nwunye ọdụmadụ anyị bụ sị biko ni ka awofe ka ni njọ ka awofe ka ni ife ne ife ne buse ne n'okwu ife ka emenyi ife ekpụrụ na emenyi na- na- na- ebe anyị na-eji ekọba ife a- ife aka arụ I- i- ịbụrụ onyenye mmadụ ya ya ebi eji ebi eju eju eju ndụ satụ akwụna satụ piom piom piom na ọ dịka ihe n'ihe ka ife na ihe n'ihe ka bụsị ya ejikeme n'ife nne nadị na-agwa yị ya eje akwụkwọ ya ejikeme chọrọ ọrụ na-arụ nụ ndịom dị nwe ọrụ ka ndị konyi na-ekpere ekpe azụzụ ọ bụ na ndịom nwe na ọrụ n'ọfịa sụsị onyeke mara ka anyị na-emere ya ịnyanga ehe but ịmara ife enweghị mara onye ebe ose wezụkwume n'ụnọ nne nadị zụkwu yekwume ya ezigbo ọzụzụ then ya ejego akwụkwọ nwesi uche ya dị ule ndịkom chukwu na-enye ka ndịkom ka bịa nso bụ ezigbo ndịkom ka eyekwu n'ife ịchọ ọnyị n'ụwa ịbụzi onyeke mmadụ na-achọzi ịnụ nwunye ee ya dịka mee ka imeri ka onyeke mmadụ na onyeke mmadụ ama onyeke na-apịa aka n'efọ onyeke mmadụ na-ejikeme gbaa mbọ make sure say at least ọ na-arịọ nri ehe ị na-eyegbu enwe yị nri ya eyegbu onye ya eyegbu n'inwu- ya eyegbechi nwunye ya nri chukwu na-eye ka ezi marriage is honorable ehe so inwesefu onye yu na m- eh, kwefuni nkwa sị na anụrụ chukwu na-eye nuneka ehe bụ bie ezi ụwa dịka ife nwere nkwunye na ebe na-asị ebe a were ego nyere anyị na-ala mmanya na ebu ndịom na eje na-atụ ee eh, na-agba gamble all these things kedu ka ya ebunye ya aka ife ka enye ya aka bụ sị ya ejike mee ya enwere aka ọrụ ya enwere aka ọrụ ya amụ ofu ehe ka ị nwere bi na-agbaje ọsọ ụbọchị n'ife na na-asọ m ndiom e, onye ke mmadụ dị ule asọ ndiom ike ya ama m onye ke bie nwe ọrụ ndiom na-eji na-eme na-eme ife sọnweni but ị marị ife enweghị ejiga eme ị na-agba mbọ ego na-aba ya aka ị na-etinye ya n'ebe ikwesị na-etinye ya na-echedo ka ihe echedo na bank na-azụ ụmụ ọganesu ọganesu ọganesu na-eju na-eju na-eju abụọ so ife m agwa ọsa mmadụ bụ sị ka a were ndidi ndidi onye ndidi nwe azụ ukpo ka a tinye anya na ife dị mma tinye aka na ife dị mma ka a wefụ aka na njọ ehe ka a na-ene anya na chukwu ni chukwu ya nwe ya nwe okike ya ya na ya na-eye ya na-eye ọgana ya na-eye kewa akpa na ụkwụanị sef ya bụ onye na-eye ego ya na-eye ee ngozi ehe ya na- ya na-edokuma ụnọ ehe ya bụ akụnụba so ya bụ ọdụ mmadụ ndikom na ndiom na-achọ ka a banye okwu di na nwunye na ọ bụ ọ bụ nwa ife o ee, kwue- ebe eziokwu dị gị na ọ bụ ọ bụ nwa ife bụ chukwu wi chukwu chukwu tinyefu aka na ife ife ka emebi ee ebe nu- ebe nu bụ ma ejidogo na n'okwu nkịtị ka ka asatugire ne benu mbene ee na anụghị ife okwu n'ikọrọ ya bụ ishie gwara ni o ee ife naanị bụ anyị ekwutewe ka ọ dụ a onye nwesị ntị anụ ife dị n'ime kedu nna ebe ni bụ ụkọ na o nwere onye kwuru ya n'isi kedu nna ya chukwu kene bụ ụkọ but ka na anụ ife ọ dị n'ime onye nwere ntị ya anụ ee afọchi ife adịfụ ike kịta na ndị ma na-agba mbọ na-achọ ife eri ego ada ego na akọ ya enwesị ego na akụ akụ na ha- a- na ime akụ e- e- ebe edemego ya afụ ego weri ya na-agba mbọ na achọ ife eri ego ọsụ ụzọ but chukwu na-eme chukwu na-eme ife na-aba dị mma ebe onye ọkwa ọfụ anyị ka enwe ka abịa na omechi ife ka ọ dị mma na uwechi ife ka dị mma na ọ dịfụghara ike before ife ife ka ebe a adị mma ya bụ ere ọdịbụ ishie gwara ni ee ere na ọdịbụ ọdịbụ oge ọzọ ụbọchị ọzọ anyị bịa jee si anyị ekwuechi ebe fọzụrụ ni ebe afa m bụ florence achụdume success mbene ni ee ngwa ka onye kemechi kwusi afa ya ka anyị ehe mbene ni efa m bụ charles emili ma onye ụmụseti n'ụtagba ogbe ndọkwa ishie gwara ni ka ọ dị oge ọzọ mbene ni ngwa jee mba na achị ajị ajị ajị chukwu gọzi ajị shegwara